mana nke ahụ ịgụrụ n'egwu na ọka na-agbado odogwu na-arị elu okorobịa ọwụ na-asị na ala igbo ga-eti anya ma egwu i chere ka ihe si wee bara onwe gị uru ka ihe si eme ibe maka odogwu ọwụ na ya arị elu obi ihe esiriri ya ike kụkenere na odogwu aka ngwa ka mgbadowe mkpọkịtị n'Ekwulọbịa dị ke teghete mkpọkịtị ejekweta eke na mma ka njụwa ajụwa maka na o jere ụka nata oriri onwekwe ka esi gụọ adịrị okwu arụsị ya ta akwụkwọ eruo n'enu igwe amara nke ka ụtọ ọkwa eziokwu O mere ha. ebube dike ndị ụka emebe anyị ihe ụka bịara n'igbo hụ na anyị na-ekpere chukwu maka na nwoke bụ nwoke n'ana igbo pụta gboo o jide ọjị n'aka o jide ọfọ n'aka kpọkuo ndị ichie be anyị igbo kwere na ọ bụ ndị nwụrụ anwụ na-ahụ chukwu anya ọkwa eziokwu ndị ụka arụzi ọgbu ọja ekwuole m ọnụ n'ala na ọ na-awa m n'aba eziokwu ịkpọkuo ndị ichie ebe agwaruo chukwu ndị ụka sị na ndị ichie be anyị bụ ikpere arụsị anyị kporo ndị ichie ewu na-aga n'ọhịa ndị dara nzuzu kporo ndị ichie be anyị wee n'ọhịa ndị ụka aghọrịa anyị jezi be ndị ọcha kpotere anyị ndị ichie be ndị ọcha onye nọ ije n'ana igbo kpewe ekpere ọ kpọkuwe pọl dị asọ pọl dị asọ ndị ichie be ndị ọcha pita dị asọ ndị ichie be ndị ọcha ebe enwe ị na-ọbụrụ edochie asị gị akpọghị na edochie ma ị ka na-aza aha edochie ọkwa nsọ Ọkwa na masịakwa, ọkwa ọja na na akwụkwọ abụ obibi ọnụkwụ mmanwụ e tiri n'ụkọ mmanwụ ekene ụnụ ebe m na-eje etekwere nke bụ aka na ana na-abịa maka m ji akwụri ụmụ ewu ibeba na-eri ebube dike eji m na-agba nkakwụ wee bịa mkpata ata nkakwụ ọsọ ama gbaa maka na ụwa kụwa akwa dibịa mma na ịda n'ike taka ị na-ekiri mmanwụ igbo na ụlọ azụ ga eche zụọ ya ezu awụ ọzọ nkwụ taka ụnụ ji azụ ọgbu ọja ndị igbo mara abịakwere isi ndị igwe o nwere akụkọ m ji akọrọ ụnụ biko ngọngọrọtọ ngọ ọnụ onye nara ori n'obodo ya dị ikwu iwu ogori nne nwaanyị tụcha ime ya kwụsị mkpụcha maka na ọ na-ahụ nne nwaanyị tụcha ime yirekwa mkpụcha na ọ na-eme anyị ihe ogori nne nwaanyị si Agụlụ jee ọmụgwọ na Legọs wee ruwe nọọ ya ọnwa naabọ ọ na-akwado ịna mepee ebe a na-edobe akwa a kpọrọ wọdrobu lefuo anya mkpụcha wee karịa ọ kpọ ya sị nyere nwa m efe m eji nna wee na nwa ya sị mama akwa ahụ bụkwa akwa ụmụ agbọghọ bịara eyiri rie ihe ịmakwa anwa jee na ụmụ okorobịa adọ gị aka n'akwa nwaanyị kpọọ ya nwa m si ụka nna gị anaghị aja esike na m akagbuo nna bụrụ moto aka m ji ejekwe na Abuja ejiri ewu ejikata ọnwụ na-egbu nkịta ọ na-ekwe anụ isi nsị ka m jụkene ọkwa ka ogori nwaanyị ji kwado ahụ na chịrị mkpọcha wee wunye n'ahụ doye na akpa nataruo nchi mbọsị ahụ wahụ igwe akwụ obere nja ka ahụ litiri eji nwaanyị kwado ahụ kwadocha so ụmụazị kporo ede ekpori na okpe ebube dike ekporo ede ekpojuo ụkpa o were nnukwute pawụda dee na ụkpa were gbazie iru m were si n'ihi na-aga si mebe ebe nwa okporo mkpụcha wee konye mkpụcha wee be ebe nwa mkpụfuo ya n'ọnụ wa na ọ bụghị ebe eji mara si mada aga mkpụcha ogo ọkpụrụ si n'ihi wee dọta jehuzie abante jebere onwe ya ahịa ebube dike ọkwụ ọja na ana m asị ọkpụrụ nke amajọn nnụnụ ọ hụrụ ukwebe akụ ekene ụnụ ana m abịakwa ebube dike nya ka o jere mkpụcha bara ebe nwa o binie ka o jere ọhịa wee nye aka wee jide ụkpa oche ebe nwa gbogotekwuwe nke ahụ ọ na-eje afịa oke iburu nke ezi elu eji ọkpọ ya nne Chinyere ọ bụ nke ịgbakwa ọtọ wee je afịa ọkpọ ya nwaanyị ji ha ghọta civilization na-abịagwo nke agba ọtọ eje afịa ebube dike ọkwụ ya ka o ji jewe ahụ igwe agwọ mere njakakebe pawụda akecha kpụnatazie ka ọ kpọkwa ede ife a na-eyiri akwa wee gbaa n'ama onye ahụ a na-akpọ ogbu ọgaranya ọrụ ebe tere aka nete anya ọkụ na-abịa n'anya mkpofu ya na ọnụ ọjụrụ agụrụba anyị ọ na-adara akwa na ede akpọnyekwuo ede na ebe ada abịabe akwa bịada na eji eji ahọta mkpụrụ ede naba ọsọ ahọta ahọtabakwa ede ka a na-ekwe ede ka aka ọkwara nne nwaanyị dota na na nara ịda nwaanyị na-ana mkpu wee tibe onye agha warịa n'Igbo mgbe e ji mmanụ ọrụ mkpu ka ọ na-eti ebube dike ogbu ọgaranya ejere onye nke a na-eje eje agbata ka e gbosazie ọgụ nwaanyị tigharịa ebube dike jukana n'ihe o tiri na mkpu ejere bịaruo ọ bụ na arịta karịa n'arọ mmiri ụtọ akịdị karịa nke ọka nwaanyị tie biko hapụzie na ibe nwa bakpo ọkụ ahụ na-eme ebube dike eze dike na ọbịa nwere isi mkpọtụ na-ekenye ekpokọla natala ka m kpọpụta dike ndị kelele mmanwụ ahụ etiri n'ụkọ mmanwụ ụtọ asụsụ Igbo ohu onye na-ede ya emekwa odogwu onye ahụ na-eme nwatakịrị ji akwụkwọ tata ọpụta Igbo gụsie n'ike n'eziokwu erebe ha wee gbara nye m ọsọsọ ọsọ ya nọzi m dị ka kọrọ m nụ nke mere eme FC Ọgbalụ ọkụ ọ nabagwo O mere eme. Cyprian Ekwensi kedidi ya ndị ọzọ niile onye hụrụ mana ife na-emebe anyị gọọmenti a na-echetakwa ndị na-eme ka Igbo dịrị anyị na mma nekwa ohu onye kụkenerenụ ya aka ọhaga ndị dị na-edu ọha na-ata ebe ka ọ dị ike nke mbụ na okwu ka a na-ekwu ya o dega akwụkwọ karịa otu narị n'asụsụ Igbo mana nwere onye chọpụtara nya ma ihe Biko, agụ na ole ka mmadụ na-egbude zawa na Ogbuagụ ka m jụwa. Ebube dike na ihe a dịrịrị. Biko unu were aka n'aka kpọwa nụ odogwu ọkwa ọja kpọrọ ya ka ọ bịa kene Ebekuedike Nze Chinedu Ọfọmata ọ gbagidere anụ gbaa ajọ ọsọ a gbaa ya ajọ egbe. Ekele na ụlọ na Igbo na-agbaziri anya ọsọ ka a mara na ihe akwụ ya egbe ka ihe ahụ ya aha. Biko ka mma mara. Mmanụ ibe ọyị dike soro kwụ ya n'azụ maka na o nwere ife na-akwụ ife a ma kwụdobe ya ọkpụ eziokwu ebube dike nene na odogwu nene na odogwu ta ka o ji awara anyị okwu agbagwa anyị ere e si atụ mmanya ọ ma adịrị anyị na mma maka ndị na-ere wee ete mmanya ọkụ a sị na ọ bụ nsọ chehụzie na ebe ọwara nwere nke na-eje n'obi nwee nke na-eje n'ọbịa nwee nke a na-akwụ eri na nwee nke a na-erikwu eri

mmebe mmanwụ na agụrụ mechaa ụmụada agụrụ nekọta m anya siele nchi eme mmanwụ na ọ dị ha mma na ndị eje ka nkụziere ebe mmanwụ Ebube dike sị kama nwaanyị ya ama mmanwụ atịrị ma wuru suo ya ọkụ ị na-ekwe m n'aka ga-ekwe ntị e na-echekwara m anya sị kama m ji efe wuru ọkụ ka mmanwụ na nwaanyị mara jikwe mma maka omenala anachapụ mana tupu nwaanyị ama mmanwụ ebe ụmụ ụzọ tụrụ ya aka na aga n'ọtọ ka mmanwụ agbajewere onwe ya